na-complain ya to the world ndị dibia emego our youth ife biko gọvanọ ikpere m nọ ikpere m nọ n'ala I'm kneeling down to beg you please ihe ahụ i kwuru gbasara ndị dibia please do not relent please gọvanọ do not relent biko enweghị onye bụ ezigbo dibịa n'ala Igbo please make sure everything all i kwuru come to reality biko um, I will carry this assignment by myself I need to revive it because I have done it because I have done it before so this movement must surely be revived biko ekwula chefuo bring out people that will foresee this movement and also Governor Soludo enwere another thing m chọrọ ịrịọ gị biko enwere people mere anyị jiri mara ndị dibia na this blue app enwere people yuzuru ya deceive our youth number one is JPAC JPAC used his platform to deceive many youths JPAC yuzuru ya to convince youth that akwa ọkụkọ akwa ọkụkọ amaghị ihe social media akwa ọkụkọ was not made until JPAC brought akwa ọkụkọ on this blue app JPAC is the architect and the foundation of this calamity ndị dibịa na-eme JPAC also told us that na ndị dibịa majority of ndị dibia o riela aka n'ọnụ so ihe ọ ga-eme now wụ ịchọ ka uche amepụ JPAC is the foundation ị na-achụla ndị dibia gaa chụọ ndị kpọpụtara ha n'ihu akwụkwọ a and another one is okongwu dibia they brought out and the waga waga ji ka wagara wagara ji many of them that brought this impunity that brought this arụ, that brought this abomination to our youth and deceive thousands of youth ascam ha in the name of aga m agwọrọ gị oke ite aga m agwọrọ gị nke a aga m agwọrọ gị nke a please our governor gị na-achụla ha na-achụ ndị bupụtara ya mee ha ha dị more popular than ever JPAC is the problem

with a bulldozer to continue that movement. Please, Governor Soludo, may you live long. Ana m ahụ ihe ị na-eme na Anambra State. Ana m ahụ ihe ị na-eme na Nnewi be anyị. It's quite unfortunate that oke Nnewi ejiri mara ndị Nnewi. Ị gaa n'okpuru ha the thing na na-ajụ oyi i went to nnewi couples of weeks ago i was ashamed ya bụrụ na ọ wụghị ụdị kind of situation na akara m ime unu video anyị nwere billionaires anyị nwere people akpachi na ịdịka nnewi ịdịka ihe niile anyị ji wu a na-adamage things ekwechiri ime ndị nnewi ahakala ịkpakọ aka rụọ iro ha iro ndị nnewi dịka ebe a bụrụ asụ ya nwa anyị nwere millionaires ebe a ma ama today na Anambra steeti bụ na Nnewi ịkpọ Nnewi achị iwe onye Nnewi a na-ekwu ya but their roads are terrible but Governor Soludo you have started to build that road for ndị Nnewi now I have to give it up to ndị Ozubulu I throw away salute for now big respect

Anambra Anambra look at Ozubulu security very tight ndị army on their road constantly enweghị onye na-abịa distract ị ga-apụta na today na abịa mee kidnapping na Ozubulu ọ dịrọ possible go out Chineke kpara look at Ozubulu security very tight ndị army on their road constantly enweghị onye na-abịa distract ị ga-apụta na today na abịa mee kidnapping na Ozubulu ọ dịrọ possible

Is it not about time you guys start doing the same? ka ọ wụ ọnụ ọnụ ọhụ anyị wụ obodo kara aka anyị wụ nke a go to Ozubulu ka m ji ya makara unu atụ go and see what they are doing kudos to all billionaires na Ozubulu man I respect you guys unu dị too much ndị Nnewi my people we need to do better anyị agaghịzi okpokpo aha iru anya look at old old houses ị gaa na Nnewi ihere na-eme gị ihere na-eme gị pụta ikwu okwu ya sị amaka m ihe amaka m ihe na Ọnịcha amaka m ihe na Ozubulu wụ onye aparị na Nnewi my dear is all about ihe unu na-eko gaa mezie na be unu eh? gaa mezie na be unu ewepụ all this thing na facing now akara m ịga vidiyo Nnewi niile vidiyo Ozubulu vidiyo Osumenyi be anyị vidiyo Ukpor vidiyo Ebenator vidiyo many places I'm from Anambra if you don't know we need to open people eyes fa fụrụ ife m na-ekwu ndị Nnewi is about time that isi ike e ji unu mara biko unu na agara uludo unu unu ekwu n'udo ahụ amakwa m ma Soludo ọ ga-arụchara unu ya o but you guys should thank that man because gọvanọ Peter abata refuse ọrụ ọrụ unu gọvanọ um, um, kedụzi aha ya um, Obiano a refuse o because unu na-epo na unu ga-emeli unu ga-emeli ya carry all their anger